nkụrụngwa eji arụ ọrụ a otu n'ime bụ ihe a na-akpọ Adobe Premiere Pro o dolo anya nke a bụ nke m ga-eji wee mee nkụzi a ị ga-emepe Adobe Premiere Pro o mepee o dolo anya o mepee ihe ga-alụ gị bụ na anyị ga-ebido ọrụ ọfụ ịfụ ebe ede new project anyị ga-ebido ọrụ ọfụ ndị a dị ebe a ugbu a dịka nsi gosi unu wụ ọrụ ndị nji n'aka o nwe ihe gbasara unu ebe a ọrụ ọbụla gịnwa na-arụ bụ mgbe ọbụla i mepekwa Premier Pro ọ bịa ebe a bịa nọdụ odolo anya ya bụ anyị ga-ebido ọrụ ọfụ n'anya ka ịfụ ebe ede new project ya na open project ọ bụrụ na o nwebugo ọrụ iji n'aka na-arụ imepee premier pro ịma na ị ga-eje na open project ije na open project iji maa atụ ịpịa ya aka o bubaa gị n'ime igwe ome ka mmadụ gị odoro anya o bubaa gị n'ime igwe ome ka mmadụ gị sịzia gị jee chọba ọrụ ị rụbugo mbụ ịchọta ọrụ ị rụbugo mbụ ịpịa ya aka o mepee ibidokwa lụba ọrụ na ya mana ị fụgo na anyị na-amalite ọrụ ọfụ ya bụ na anyị ga-apịa aka na new project o doro anya ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ new project o bubata gị ebe dị ka ebe a ihe ọ na-ajụ gị ebe a bụ kedu aha ịfụ ịfụ ebe ọ jụrụ gị sị gị name ịfụ ebe ede untitled untitled a bụ gịnwa wepụzie ya denye afa nke gị o doro anya ka anyị dee ya eze nna ya o doro anya eze nna ya edele ya kedu ebe ịchọ ọ bụrụ na ị na-alụ ọrụ a chọọ ị na-echekwa ya kedu ebe ịchọ ka ọ na-aba na igwe omeka mmadụ gị kedu ebe ịchọ ka ọrụ a na-aba ebe ọ bụla ị chọ ka ọ na-aba na anya ka ịfụ ebe a nụnwa ede ịfụ ebe a ede browse ịpịa nya aka ịpịa aka ebe a ede browse o bubaa gị n'ime igwe ome ka mmadụ gị ka anyị wekene ya na m chọ ka ọrụ a ka anyị mepere ya ụnọ ebe ọ ga-adị ka mepere ya ụnọ ebe ọ ga-adị ka anyị kpọọ ya eze m chọ ka ọrụ anyị bara eze nna ya ka ọ dị n'ime eze i nee anya ị ga-afụ na mụ na m emepeela eze a ebe a ka m chọ ka nya bụ ọrụ na-aba ị fụ eze anụnwa ugbu a m ga-apị ya aka o mepee ma m chọọ ma achọkwanụ mgbe ọ dị ebe a m pịla ya aka naanị otu ugboro abịa m ebe e de select folder m pịa aka na select folder ma ọ kwa ị pịa ya aka maka ndị doubting Thomas dị ka anyị nwa ị pịa ya aka mgboro abụọ mepee o doo gị anya na ọ ebe ahụ i wee pịzie select folder o dola anya mgbe ị pị mgbe ị pịrị select folder o mepee gịnị ọzọ ka ị ga-eme ọ bụrụ na igwe ome ka mmadụ gị bụ ndị gbagote enu o nwee ihe ị ga-eme ebe a ọ bụrụkwanụ ndị obere ya o nwee ka ọ ga-esi adị ọ bụghị ya m ga-ekwu taata maka m baba ya ime ma na ejije a ga-eto ezigbo ogologo demen ka o si dị ugbu a nwezighị ọzọ m ma-akọwa ebe a ka nke a bụrụ nkụzi mbọsị ọzọ maka m babe ihe a niile ime ị na-afụ na e nwecha ebe e de ma scratch disk ihe dị ebe a buru ibu o doro anya ihe dị ebe a buru ibu ị fụ ebe e de image settings ihe dị ebe a buru ibu ị fụnanụ ya mere ka a hapụgodi ya gịnị ọzọ ka anyị ga-eme anyị ga-abịazi ebe a pịa aka n'ebe e de OK ọ bụ na anyị pịa aka n'ebe e de OK o nwere ebe ọ ga-ebubata anyị ọ kwa ị fụ ebe o bubatara anyị ugbu a mhm. i nee anya ị fụ na anyị abatago n'iru ọrụ ihe dị na Adobe Premiere Pro e mebe ka a kọghara gị ha niile otu ugboro ọ ga-agbari gị isi ya mere ebe anyị bata ugbu a gee ntị tinye uchu obere ihe ka m ga-akọwa ebe a ọ dịbakwa mgbe ọzọ ị bata n'ebe a ugbu a gịnị ọzọ ka ị ga-eme o nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme ebe a i nee anya ị fụ na ihe dị ebe a ka nkụ ma ebe e de

help window view graphics ihe ọtụtụ ihe dị ebe a ọtụtụ ihe dị ebe a na-ege ntị tinye uchu gịnị ọzọ ka ị ga-eme ebe a ihe ọzọ ị kwesịrị ime ebe a ugbu a bụ nee anya ị fụrụ ebe e de eze nna ya ebe ede eze nna ya uche gị na-adị ya ebe a ka ejije ị chọ ịrụ ga na-abata o doro anya ụfọdụ ga-achọ ka ha buru ụzọ webata ejije ha chọọ ịrụ o nwee ihe ha na-akpọ sequence ụfọdụ ga-achọ ka ha buru ụzọ hazie sequence ha sequence a na-eji aka agwa ejije gị ọnọdụ ọ ga-anọ na ime Adobe Premiere Pro a ka e nwee ike rụọ ya e, o nwekwa ike ịrụcha ya werekwa otu ọnọdụ a wepụtakwa ya mana mụọ ka m si eme nke m bụ ọ bụrụ na m bata ebe a m ga-achọ ka m buru ụzọ webata ejije m n'ime ebe a godu m webata ya o nwee ebe m ga-etinye m tinye ya ebe ahụ Adobe Premiere Pro ewere aka fa chetara ejije m ahụ sequence e ji wee see ya na osete nya wụ kamera otu ahụ e ji wee see ya na kamera o si otu a pụta m werezie aka m rụba ya gekwa ntị gịnị ka m ga-eme nke mbụ m chọọ m nwee ike m pịa aka ebe a nke bekee kpọ left click na mouse m pịa aka ebe a mgboro abụọ kpamkpam ị fụ o bubata m na ebe n'ime em igwe ome ka mmadụ m ka m nwee ike chọbazie ejije nwanụ m chọ iwebata ma emekwanụ na m jee ebe ede file ị ga-afụ ebe ede file n'elu ebe a ọ kwa unu na-esonye ị ga-afụ ebe ede file ị fụgo file i jee ebe ahụ ede file pịa ya n'aka ị ga-afụ ebe ede import ama m ị fụrụ ebe ede import ị ga-afụ ebe ede import na ya na ebe a ị pịa ya aka o bubata gị n'ime igwe ome ka mmadụ gị ka ị werezie aka gị chọba em ihe ị chọkwanụ itinye na ya bụ na ya bụ ihe okwu o doro anya mhm. ọ bụkwa na ị chọrọ ime one ahụ ị pịa ihe ndị bekee na-akpọ control i o doro anya pịa ihe ndị bekee na-akpọ control i o bubatakwa gị n'ime ejije em igwe ome ka mmadụ gị ngwa ka m webata nke a hmm. otu ọ dị ebe a ugbu a i nee anya o nwere ihe na-eme gịnị ọzọ ka ị kwesịrị ime hmm? igosipụta onwe gị ejije i webata ee eh? maka na ịmago mgbe ị ga-amụtasị ihe a ejije ị ga-ewebata ebe a ebe a ga-eju kama na otu ị na-amụ ya amụ were nwayọọ nwayọọ nwayọọ n'isi ị pịkwa aka ebe a mgboro abụọ kpamkpam o gosi gị ihe dị ebe a o doro anya nke a bụ ọlụ alụchagoro alụ kemgbe ngwa ihe m na-agwa unu maka na ihe m na-ekwu na ihe m na-ekwu o nwee onye ga-achọ ka o were aka ya maka onwe ya anyị na-akpọ timeline timeline gị a ga-adị ebe a mana ọ bụ na i were aka gị tinye timeline a ị fụ ọ ga-eme ka i were aka gị chọba ihe bekee na-akpọ format ejije gị a ga-eji wee nọrọ na timeline a i were aka gị chọba ọnọdụ ejije gị ga-eji wee nọrọ na timeline a nya bụ sequence m na-ekwu maka ya mana mụ onwe m ọ na-amasị m o nwere ebe m ga-etinye ejije a n'ime ebe a nya nya bụ igwe o mee ka mmadụ ewere aka ya webata ejije a n'usoro anwa eji wee see ya na osete nyara mgbe otu esi wee see ya na kamera ọnọdụ ahụ ji wee si na kamera wee pụta o were ya bata ebe a neenụ anya ka m buru ụzọ mee nke m na-akọwara unu ọ bụ na m chọ iji aka m wee tinye timeline m ga-apị ihe bekee kpọ control n ị fụ ebe o bubata m neezie ọtụtụ ihe dị ebe a ọ jụbazie m kedu nke ị na-achọ i nee anya ị ga-afụ ọtụtụ ihe dị ebe a ụmụnne m akpakwala aka o buka nke i mepe ọ karịa nke i mepe ọ karịa o doro anya ka anyị ga-emezikwana ya kedu ka i si mara nke i ji wee see ọrụ na osete gị ee kedu ife anyị ga-eme ngwa ka anyị nọgodi na nke a ihe ọzọ ihe ebe bụ ebi ebe a ebe e dere ya sequence 01 sequence 1 i dee ya afa ọrụ gị a ọrụ ị na-arụ cheta na e dere ya eze nna ya ị pịa aka ebe a sị gị ngwa ya bụ ok ị pịa aka o bubata gị ebe a ngwa neezie anya ebe a ka ị fụ nsogbu dị na ya bụ ife nee anya ebe a ugbu a nee anya ebe a ifu ka ihe a ra na ọ pee mpe ọkwa uche gị dị ebe a nsele ife a ọ bụghị ọnwa ka o kwesịrị ịdị o doro anya mana ebe ahụ anyị ji wee jee họrọ ihe ebe ahụ ka anyị họrọcha nya bụ ihe ifugo nke anyị họrọ i nee anya na ejije nke a dị ebe a ọkwa ifu ka o si wee nọrọ ọfụma gbasa gbasa too ogo o doro anya mana ịfụ ka nke a dị ebe a ugbu a si dị pee mpe mana ọ bụghị ọnwa ka o kwesịrị isi wee dị gịnị ọzọ ka anyị ga-eme ebe ọ bụ na anyị emeghị ụdị ọnwa na-enekwa anya m bịa were ejije a m webata kịta tupu m rụọ ya ọrụ m ewebata ya na timeline a i nee anya ifu na ihe nwa na anyị na-akpọ timeline na ọ pụtagokwa na ya bụ timeline ebe a ifu na anyị enwego timeline ugbu a ihe ọ bụla anyị ga-arụ arụ bụ n'ime ebe a ka ọ ga-abụ iwezuga timeline na o nwere ihe anyị na-arụ o doro anya ka anyị na-agakwa n'ihu ngwanụ iwebata ejije gị ebe a ka eke e esi ewebata ya ijidi ya aka na left click pịdo aka na nke aka ekpe n'aka aka ekpe ya ịpịdị ya aka ijidie dọrọ ya dọrọ ya dọrọ ya dọbata ya ebe a ifu ihe mere ọ jụbazịa gị ajụjụ ajụjụ ọ na-ajụ gị bụ maka ebe ahụ iji wee jee họrọ ihe ị na-amaghị anya ya nya ka o ji ajụziri gị ajụjụ ọ na-ajụ gị ugbu a na-enekwa anya na ajụjụ ọ jụ gị ọ na-akọwa na ya bụ ejije ọ dabakwa na ka o si wee pụta na oseti iji wee see ya ọ bụ na ọ dabaghị ọ bụ na iche na ọ dabaghị ngwa pịa aka ebe ede change sequence ka ha gbanwere gị ya ka ọ daba ọ bụkwa na iche na ọ daba ịpịa aka ọ bụ na iche na ọ dabara adaba pịa aka ebe a gwa gị keep existing setting ka e mee ya n'otu n'otu ka ifu ihe ga-eme ọ bụ na m pịa aka ebe a gwa m keep existing setting ebe a nee anya ka ifu ihe ga-eme ifu na ejije a na ọ nwere ka o si wee bịa ebe a bịa dị ifu na ọ bịa ebe a bịa pee mpe mana ọ bịa ebe a zuo ezu onwe ị na-aghọta ka anyị na-agakwa n'ihu ka anyị na-aga n'ihu ya bụ na imetaghị ya m webata ya ọzọ ajụọ m ajụjụ ahụ ajụrụ m mbụ sị m ma o doro m anya na ihe ọ dị otu o si kwesị ịdị na ọ bụ na o doro m anya mụ pịa keep existing setting na ọ bụkwa na o doro m anya mụ pịa change sequence setting ka ha were aka ha haziere m ya gịnị ka m na-eme maka na achọrọ ka ha were aka ha haziere m maka eji m n'aka na m pịtara ihe m kwesịrị ịpị ebe ahụ m ji họrọ ihe mgbe ahụ na-enekwa anya m pịa change sequence setting nya bụ nke a change sequence setting m pịa ya aka na ihe ga-eme ị fụ na ejije a batara ebe ahụ bịa dị mma otu kwesịrị nee anya na ọ dịgo mma ọ dịgo ka onye nka ị ma na agwa m gị wee sị gị na ọ bụrụ na ọ mụnwa na o nwee ebe m ga-ewere ejije a tinye ka m hichagoro nke a ka m hichapụ ya o nwee ebe m ga-ewere ejije a tinye o were aka ka m wepụ timeline a ị ma na agwa m unu maka timeline ka m wepụ ya ka unu nwee ike ghọta ihe m na-ekwu ọfụma timeline a kịta m ga-ewepụ ya cheta na ewezuga timeline na o nwere ihe ị ga-arụnwu ebe a o nweghị ihe e wepụ timeline a o nweghị ihe ị ga-arụnwu ebe a ngwa ka m wepụ ya bụ timeline ka m nwee ike mee ya n'otu ahụ m gwa unu na otu a ka mụnwa si eme ya o nwee ebe m ga-ewere nya bụ ejije tinye m tinye ya ebe ahụ o were aka ya haziere m ya o bupụta otu o si kwesị ma bịa jepebe ihe ọbụla ị ma ebe ahụ anyị jebu mgbe a m pịa control n wee jee họrọ ihe na-amaghị ekwesịrị m ije ebe a chaa chaa ọ mepecha ihe a m were ejije m tinye ebe a m gwa gị na m etinye ugbu a o were aka haziere m ọnọdụ otu o si wee si na osete wee pụta osete wee kamera otu o si wee si na osete wee pụta ee otu a ka ọ ga-adị ọ ga-enyekwu aka o nwee ihe bekee na-akọwa na ihe akpọ picture quality ka ihe i sere si wee sie ike ka ọ ghara ịgbatu ka ọ dịkwa one ọ dị i see ya mana ụmụ ihe niile a na-eji ahọrọcha ahọrọcha nwee ike na-agbatu ya ma gị amaghị ngwa ka e wepụ timeline ewepụla m timeline ọkwa ị nee anya fụ na timeline apụọla nee anya na timeline apụọla ọ dịghịzi ehe ị na-afụ na ebe a o nwezi ihe dị ya ị fụ ebe ọ na-asị m drop media here to create sequence gee ntị m bịa were ejije a na-enekwa anya m were ejije a ugbu a n'ebe m ga-etinye ka m gosi unu n'ebe m ga-etinye ejije a ị fụ ebe a ebe a ka m ga-etinye o were aka ya nụọrọ m ọgụ niile a na-enekwa anya m were ejije a tinye ya ebe a ị fụrụ ihe mere ebe a o werugo aka ya bubata ya ebe a o werugo aka ya bubata ya ebe a na-enekwa anya o ka ị na-afụ na ọ bụghị amansi ka anyị na-eme Igbo ka anyị na-akụzi ebe a maka na ị ga-abịa ịsị m Ezennaya ị bakwuona na tek nna m ọ bụghị taa ọ bụghị taa o teela onye ị ga-ajụ bụ Uncle IB ị jụọ Uncle IB ọkọgharị o teela o teela ekelekwa m unu ọ nya bụ mgbe ụfọdụ m fụ Uncle IB ihe ọmalịcha ihe niile ọ na-akụzi na-achị ọ na-atọ m maka o teela a gwa gị mgbe Uncle IB bido ee iko ọ bụghị taa ekelekwa m unu i nee anya ị fụ na ya bụ ihe ewena aka ya nụọrọ m ọgụ niile a ọ kwa ị na-afụ o wena aka ya nụọrọ m ọgụ niile a m kwesịrị ịnụ ee i nee anya ya bụ ọrụ alụmalụ di na nwunye anyị lụrụ mgbe nwa o tena aka achọghị m ịkpọ ya m kpọọ ya na egwu ọ na-agụ o nwere ike Facebook abịa ọgụ ka m gbatuo nnọọ ka m hapụ ịgbatu nnọọ ma ọ nye m nsogbu egwu ọ na-agụ e ma ka m wepụ nnọọ ka m wepụ ihe egwu ọ na-agụ ka m nwechari obere ewepụna m egwu ọ na-agụ ya bụ ọmarịcha ọrụ a lụ mgbe nwa gara aga o teela ya ka m ji wee na-eme nkụzi ya ọ ka i wee makwa na ụdị ọrụ a anyị na-alụkwa ya ahụ maka ndị ga-abịa ịsị m Ezennaya ọ tekzi nna m ọ bụghị naanị tek tek eteela ihe m na-eme ihe m na-eme bụ ihe ọbụla gbasara ihe ọbụla m na-eme ma ya bụ na m na-agbanwe ya na-ewebata ya n'asụsụ Igbo anyị o doro anya ihe ọbụla m na-eme na-ewebata ya n'asụsụ Igbo anyị bụ ihe m na-eme ka uche gị dị ya m na-eme ka ị ghọta na a ga-ejinwu asụsụ Igbo kụzie ihe ọbụla ọ sọkwa ya bụrụ ihe m jikwa were asụsụ Igbo na-akụzi bụ ka ụmụnne m ndị Igbo nwee ike nwee ezi nghọta maka mgbe ụfọdụ iwere bekee na-akụzi ihe niile a ọ na-afịa arụ nghọta mana ya ma nkwekwu nke bụ eziokwu na ọ na-afịa arụ nghọta maka na anyị na-achọ ka anyị sụọnụ ya bụ bekee ka ọ dịkwa ka anyị ama asụ mgbe anyị ga-ajụ ajụjụ anyị ama ajụnwu ezi ajụjụ maka na anyị amaghị ka anyị ga-esi ajụ ya o doro anya mana otu anyị ji igbo akụzie ọ ga-enye gị ezi nghọta ịchọkwanụ ịjụ ajụjụ ịjụnwuo ajụjụ gị nke ọma ama m ịghọta ịjụ ajụjụ gị ọfụma ekenekwa m unu ka anyị gbapụ ya ọsọ ngwanụ ka anyị nọzi ebe a ugbu a gịnị bụ ihe ọzọ anyị kwesịrị ime gịnị bụ ihe ọzọ anyị kwesịrị ime ihe ọzọ i kwesịrị ime bụ ejije ga ịgba mbọ ebe ilugo ịgba mbọ chekwaa ya ihe bekee na-akpọ save ọ ga-abụ ka ị na-eme ị na-echekwa ka ị na-eme ị na-echekwa ọ ga-abụ o nwegodu ka ihe si mee ma eh, igwe ome ka mmadụ gị anyụọ ka ị ghara ije bido n'isi kedu ka ị ya-esi wee save ya ọ bụrụ na ị savebe ya mbụ ị savebe ya mbụ ị ya-apị ihe bekee kpọ control shift x ifu ebe ahụ anyị chekwabu ya mbụ ezennaya ebe a ka o butekwa m gịnị ka m na-eme mpịa aka maka na echekwabugo m ya mbụ ka m chekwakwuo ya ọzọ mpịa aka ebe a ọ sị save ọ sị m gị bla bla bla nsị ya ee ọ chekwaa ya mana ọ bụ na ichekwabugo ya mbụ ihe ị ya na-apị bụ control s control s onwezi ihe ọzọ ị na-echekwa ya o doro anya ọ bụ na ichekwabube ya mbụ na ịchọ ichekwa ya ee ọ bụghị iwu bụ na ị ga-apị control shift s ị nwere ike ịbịa ebe ede file na-enekwa anya ị nwere ike ịbịa ebe ede file ilute ebe ede file ịpịa ya aka ịpịa ya aka ịfụ ebe ede save as o doro anya ịpịa ya aka ịfụ ebe ede save as ifu ga-ebubatakwa gị ebe ị ya-esave ya ọ bụ na ịbụ ebe ị na-alụ ọrụ ị na-esave ụzọ abụọ ụzọ abụọ ehe i nwezi ike ebe ọ bụ na ịnwego ezennaya enwekwazi ezennaya nke abụọ o doro anya echere m na anyị ga-akwụsị ebe a nke kịta maka na anyị dekọwaba ọtụtụ ife otebe aka gbagojube anya ee ekene m unu cheta na onye gị na ya nọ bụkwa ezenna ezigbote onye ọhụrụ fekala aja alụ onye mgbazi ndị Igbo onye nkụzi biko tụsara m ejije a na ọ bụrụ na ejije a nye gị ọṅụ tụsara m ejije a ka o ruo ụmụ Igbo niile ka o ruo anyị niile ka anyị nwee ike na-amụ na-amụta ị na-anyị fụ na ihe m ji bịa ugbu a bụ ihe ga-enyere ụmụ Igbo aka ka anyị na-amụ asụsụ anyị anyị na-amụkwa aka ọrụ ihe ị fụlụ ebe a ọ bụrụ na ị mụta ya ihe ị fụlụ ebe a ee ka m ghara ikwube ogologo okwu mana ọ bụrụ na ị mụta ife a ị mụa ihe a mụta ya nke ọma tinye uchu agụụ ama agụ gị chetanụ na ndị kwadolu ejije a bụ Association of Nigerian Movie Directors ANMD o doro anya mụwa bụkwanụ otu onye n'ime ha maka na abụ m onye ntụziaka ejije Nollywood bekee ga-asị Nollywood film director ya mere i nwee ọlụ ị chọọ ka a hazielu gị kpọọnụ m